o bɛna daminɛ bi ta ye turabu ni so de ye spécial parce que dɔw ko n ma ko n ka essayer ko a kuma turabu ni so kan dɔɔni donc n b'a fɛ ka kuma o kan bi dugulata na baro kɛ turabu ni so de kan ee n bɛna daminɛ sisan turabu ni so kuma kuma kelen kelen kuma de don a kuma turabu den kelen turabu den kelen n'a nana ni so la a bɛ kuma kuma dakurunba saba ta naaninan o ye peut-être ye tuma dɔw la mais dakurunya saba kɔni a b'o ɲɛnama sɔrɔ turabu den kelen turabu den kelen nana min na a b'o de fɔ donc an b'a daminɛ isufu la ni isufu kelen pewu n'o ye janfa alimami ye n'o y'a sigi a ka so o bɛ mɔgɔ yira mɔgɔ min n'a sigi bɛ ka miiri a ka kɛtaw la a b'a fɔ min ma ko ka refilɛsi mɔgɔ don mɔgɔ min n'a sigi bɛ a bɛ miiri la a ka kɛtaw la tuma dɔ la hali n'i k'i hakilila ta fɔ a tigi ɲɛna n'a ma n'a maloyara i ma m'o fasuma a tɛ sɔn i ta ma paseke a yɛrɛ dan b'a yɛrɛ la ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan ee turabuso filanan n'o ye adama ye n'i ye adama ye niso la o b'a yira k'a fɔ adama ni o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min diya ka di mɔgɔ min kojugu mɔgɔ min diya ka d'a ye a fɔlɔfɔlɔ i b'a sɔrɔ jɔyɔrɔ ko de ka d'ale ye waati bɛɛ ni aw donna jamako o jamako la i b'a sɔrɔ ale de b'a fɛ ale de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'aw farala ɲɔgɔn kan k'aw bɛ ko o ko kɛ a ka d'ale ye a bɛ kɛ kotigi ye quoi mais adama ni min tigilamɔgɔ ye mɔgɔ min ni adama y'a sigi ni kan turabu so ni so a b'o de fɔ ja ka di mɔgɔ min a fɔlɔ a ka miiri ye garijɛgɛ ko filanan jɔyɔrɔ ko maa min ɲɛmɔgɔya ka d'a ye adama bɛ kuma o tigi de kan kosɛbɛ ee sabanan o ye maliju ye maliju n'ale bɛ ni na a bi o don kama a bi kɔrɔta fɔ mais a tigilamɔgɔ ee kɔrɔta kɔfɛ a bɛ miirila dusukasi wɛrɛw la tuguni n'i ye maliju ye niso la i bi tuma dɔ la i bɛ kɔlɔsili kɛ n'a sɔrɔ ni fɛnkɛ bɛ turabu kɔnɔ ɛnzan ni maliju bɛ nin na ni ɛnzan bɛ a yɛrɛ ka so dimi so la aa tigilamɔgɔ ani ni dimi bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ a bɛ miirila dusukasi min na min natɔ la yɔrɔ jan fɛ o b'a o b'a ɲɛ maliju ni a ka di a man di dɛ ni ɛnsan bɛ juguya la ou bien dimi na dɔrɔn a tigilamɔgɔ vraiment a bɛ a bɛ ka miiri dusukasi min na o b'a ɲɛ ɛnsan kɔni tuma dɔ la fana ni isu fana deplasela ka taa fan min fɛ a miiri dɔ bɛ taa o fana kan an bɛ kɔsegin a kan ee a fɔlɔ ye adama ye fɔlɔ adama ni adama taara niso la adama ta ye ja mɔgɔ min diya ka d'a ye kojugu o tɛmɛnen kɔfɛ fana ani jɔyɔrɔ ko i b'a filɛ n'a sɔrɔ ale fana ta ni mɔri sumano bɛ dimi na n'i ye mɔri sumano bɛ dimi na dɔrɔn kuma vraiment a ka ja a hakili bɛ ja min na o ti ɲɛ sɔrɔ a hakili bɛ jɔyɔrɔ ko min na ni ɲɛmaayaw ni fɛnw de ka d'ale ye o ti ɲɛ sɔrɔ maliju fana ta o don kama kunkɔrɔta b'a bolo mɛ a bɛ ka miiri dusukasiw ni fɛnw na waati nataw la mɔgɔ don mɔgɔ min n'a bɛ refilɛsi ka waati nata filɛ n'a sɔrɔ ni ɛnsan bɛ dimi na a o man di maliju tigilamɔgɔ la dɛ ni maliju bɛ ni na ni ɛnsan bɛ dimi na dɔrɔn a man ɲi o ye dusukasi de ye ala k'an sɔrɔ o fɛ a sabanan a naaninan sa o ye bayaru ye ni bayaru bɛ niso la o bɛ kuma mɔgɔ min bɛ miirila denɲɔgɔn de la denɲɔgɔn kow ka ca den tuma dɔ la i yɛrɛ denw don tuma dɔ la a bɛ kuma i balimaw kan n'o ye dɔgɔninw ye a bɛ kuma i jɛɲɔgɔn fana kan o ye bayaru mɔgɔ min bɛ ni bayaru bɛ ni na bɔn n'i ye iburahima ye dimi la dɔrɔn o tuma a tigilamɔgɔ sirannen don a yɛrɛ den dɔ de ɲɛ den min ni kɛwale ɲuman t'a bolo a bɛ siranna o de ɲɛ o ye bayaru ni ye bɔn kuma dɔ la i bi isufu yɛrɛ fana filɛ tuguni n'i ye isufu yɛrɛ ye yɔrɔ min na a bɛ kuma o fana kan ala ka nisɔn kɔfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye iburahima yɛrɛ ye ni na tariki n'i y'ale ye ni na o tuma o fana ye denɲɔgɔn de ye ale fana bɛ ka miiri fasotigiw la n'o y'a jɛɲɔgɔn ye a kɔrɔw bɛ kuma dɔ la a tigilamɔgɔ fana bɛ jɔn a yɛrɛ la de iburahima ni a tigilamɔgɔ bɛ jɔn a yɛrɛ la jɔn yɛrɛ la de don ni iburahima ye ni na dɔrɔn a b'o de fɔ sisan n'i ye bayaru i bɛ bayaru fana yɔrɔ ɲini bayaru bɛ dimi na walima a bɛ yɔrɔ ɲuman na o kuma se dɔrɔn mɛ ni bayaru bɛ dimi na kuma dɔ la o yɔrɔ ta in attention ko fila don parce que kuma dɔ la denɲɔgɔn ka laɲini ni bayaru bɛ dimi na o bɛ denɲɔgɔn ka laɲini sabatili fɔ mɛ n'i y'a da turabutigi yɛrɛ de ye ɔ ni bayaru taara dimi na o la a man ɲi o la parce que o b'a sɔrɔ u ka laɲiniw ye kelen ye bɔn ni bayaru taara dimi na dɔrɔn o b'ale ka laɲini tiɲɛni fɔ o man ɲi ça c'est pas bon parce que o b'a sɔrɔ garijɛgɛ ko dimi de b'a tigi la kosɛbɛ o man ɲi mais ni o kɔni tɛ ni bayaru bɛ eh, denɲɔgɔn de i y'a da denɲɔgɔn turabutigi ni denɲɔgɔn de cɛ concurrence bolo ma i n'a fɔ sisan jɔyɔrɔ ɲiniw walima o n'a ɲɔgɔnnaw concurrence kukuko ninnu na ni ibrahima y'i da nin na ni bayɛri taara dimi na o kuma o ye turabutigi ka defɛti ye o man di turabutigi la an bɛ dan yɔrɔ la bɔn sisan an bɛ taa ɛnzan yɛrɛ la n'i ye ɛnzan ye nin na ɛnzan ka ni o fana bi o don kama a bi mɔgɔ dusukasibaatɔ de ko fɔ mɛ don nataw la kɔrɔta b'a ye ɛnzan ni n'i ye ɛnzan kelen pewu nin na dɔrɔn mɔgɔ dusukasibaatɔ de don mɛ i b'a filɛ ni maleju bɛ yɔrɔ ɲuman na maleju bɛ yɔrɔ min na n'o yɔrɔ ka ɲi dɔrɔn o kuma tigilamɔgɔ dusukasi min b'a kan o bɛna yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ de ye a bɛna kɔrɔta sɔrɔ a ka dusukasi in kɔfɛ dusukasi bɛ yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ ye a bolo mɛ ni maleju kɔni bɛ toujours dimi na walima juguya la dɔrɔn o kuma a a ka dimi kuntala ka janya a ka dusukasi o kuntala bɛ janya kosɛbɛ n'an bɔra ɛnzan na an bɛ taa lumura la n'i ye lumura bilen ye nin na o fana bɛ kuma ko fila kan i b'a filɛ sulomana bɛ yɔrɔ jumɛn na lumurabilen ni a bɛ kuma mɔgɔ min bɛ bonya ɲini na n'o ye masaya ye n'o ye jɔyɔrɔ ɲiniw ye ɲɛmaayaw a bɛ kuma o kan a bɛ kuma furuko fana kan a bɛ kuma furuko fana kan a bɛ kuma jɔyɔrɔ ɲini mɔgɔ min bɛ jɔyɔrɔ ɲini na n'o ye masayaw masayaw ye a bɛ kuma o kan ani isufu fana bɛ taa yɔrɔ min na yala n y'a fɔ ko kuma bakuruba saba saba de bɛ turabuden bɛɛ ka ni so kan bɔn fantan fana ka masaya parce que n'a fɔra ko masaya fantan ka masaya tɛ u tɛ k'a fɔ k'i bɛna fini faama fini don i kan na dɛ fantan ka masaya ye de i ka laɲini ka sabati de parce que fantan n'i ka i ye se sɔrɔ o ye masaya ye i b'a fɛ ka ko minnu fana kɛ n'olu fana ye ɲɛ sɔrɔ dɔrɔn i bɛ nisɔndiya o fana ye masaya de ye parce que o don kama i bɛ i nisɔn bɛ diya kosɛbɛ wala ko bɛɛ bɛ kun i la o don donc o ye masaya ye ɔ ni faamaw don olu ani faamana mɔgɔw olu bɛ se k'u miiri da k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ɲɛmɔgɔya yɛrɛ fɛ n'o ye garadeliw ye olu ta ye masaya ye mɛ sivili kɔni ka masaya kɔni ye o ye ni i ye se sɔrɔ i ka hakilina kow la ye ala ka nisɔndiya ma n'an bɔra an bɛ taa ayuba la n'i ye ayuba ye nin na ale fana bɛ kuma bakurunba saba ta ayuba ni i b'a filɛ kalalaw bɛ yɔrɔ jumɛn ni kalalaw bɛ dimi na walima juguya la dɔrɔn ale fana mago salen don ka juguya a filanan o ye adama yɛrɛ ye a mago bɛ adama na adama bɛ yɔrɔ jumɛn i b'o fana lajɛ sabanan o ye ni isufu taara yɔrɔ min na o bi ale fana kɔnsɛrine kosɛbɛ bɔn a yɛrɛ ka so o bɛna naaninan posisɔn a b'o cogoya la ni kalalaw nana nin na i b'a filɛ ayuba bɛ yɔrɔ jumɛn ale kɔnɔ gannen don taa yɔrɔ ko de la a bi ko kɔnɔ a kɔnɔ gannen don k'a kɔnɔna fililen don donc i b'a filɛ ayuba bɛ yɔrɔ jumɛn ni kalalaw bɛ ni kan ni kalalaw bɛ yen i bi kɔfɛ sisan i bi kalalaw yɛrɛ ka yɔrɔ filɛ jɔn bɛ yen i bi tila tuguni ka filɛ isufu fana bɛ yɔrɔ jumɛn o ye olu ka nasiraw ye bɔn sisan ni masa solomana nana ni na masa solomana ka ni fana a fɔlɔ a bɛ kuma masaya ɲinina kan a bɛ kuma furu ɲinina kan masa solomana ka ni a bɛ kuma furu ɲininaw kan a bɛ kuma e, e, masaya ɲininaw kan donc ni masa solomana y'a da ni na dɔrɔn i b'a filɛ ni lumura bilen bɛ yɔrɔ jumɛn lumura bilen bɛ yɔrɔ min na a b'o yɔrɔ kɔnsɛrine kosɛbɛ bɔn i b'a filɛ fana isufu fana bɛ yɔrɔ jumɛn o ye ale fana ka kow ye ani masa solomana yɛrɛ ka so jɔn bɛ yen kuma dakunba saba nin toujours bɛ boli bolo de kan donc min ni min bɛ taga o nin nacogoya nin de a bɛɛ bɛ ni kan mɛ u ka ni kan kumaw tɛ kelen ye ni ali bɛ ni na badara ali n'ale bɛ ni kan i b'a lajɛ tontigi gariya bɛ yɔrɔ jumɛn i bɛ tontigi gariya yɔrɔ ɲini i bɛ taa tuguni ka isufu fana yɔrɔ ɲini ani min bɛ ali yɛrɛ ka so i b'olu yɔrɔ ɲini ni tontigi gariya kɔni bɛ dimi na dɔrɔn o tuma ale ka pari fɔlɔ o ye o kɔni ni tontigi bɛ dimi na ubiyɛn a bɛ juguya la dɔrɔn dusukasi kɔni i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ dusukasilen don kosɛbɛ ali mɔgɔ ali fana tigilamɔgɔw dusu ka bon mɔgɔw bɛ mɔgɔ minnu dusu ka bon kosɛbɛ mɛ n'i kɔni ye tontigi ye dimi na ubiyɛn juguya la dɔrɔn o tuma fɛnɛ yɔrɔ cɛnnen don a bolo ka cɛ juguya n'an bɔra an bɛ taa nuhunkɔrɔ la n'i ye nuhunkɔrɔ ye niso la nuhunkɔrɔ fana bɛ kuma mɔgɔ simaw kan mɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ fana don mɔgɔ min n'a dusu kasilen don a tɔɔrɔlen don a ka vi la ale fana ka filɛlikɛyɔrɔ fɔlɔ i bi a filɛ law sinɛ ka yɔrɔ jumɛn ni law sinɛ fana bɛ dimi na walima juguya la dɔrɔn o tuma ale tɔɔrɔ ka tɔɔrɔya kɔni vraiment o kɔni dansagonna wala a filanan i b'a filɛ isufu bɛ yɔrɔ jumɛn na sabanan i b'a yɛrɛ ka so filɛ n'o ye nunkɔrɔ yɛrɛ ka so ye n'o kɛra i bi faamuya sɔrɔ a ko la kosɛbɛ n'an bɔra nunkɔrɔ ka so an bɛ taa law sinɛ fɛ yen n'i ye law sinɛ fana ye niso la o fana bɛ kuma mɔgɔ ka mɔgɔ minnu bɛ saame ani mɔgɔ minnu ani mɔgɔ maloyabagatɔ kuma fila don mɔgɔ min bɛ saame o ye mɔgɔ min bɛ maloya mɔgɔw ma a bɛ k'a yɛrɛ majigin filanan o ye mɔgɔ min ye ko dɔ kɛ n'a tigi maloyara a ko tɔgɔ la o ko fila a bɛ kuma de kan kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ saame mɔgɔw ma o bɛ yen mɔgɔ dɔ fana bɛ yen ale ye ko dɔ de kɛ a maloyara o de la a bɛ kuma o fana kan niso la mali ka filɛli kɛyɔrɔ fɔlɔ i b'a filɛ nunkɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn n'i ye lawsinɛ ni na ni nunkɔrɔ bɛ juguya la walima a bɛ dimi na a cɛ ka jugu kosɛbɛ mais n'a bɛ yɔrɔ ɲumanw na alihamudulila dusukasi ni kunmasuli min b'a kan o bɛna laban ka bɔ yen n'an bɔra yan an bɛ taa tontigi gariya ka so n'i ye tontigi gariya n'i y'ale fana ye niso la i b'a filɛ ali bɛ yɔrɔ jumɛn na badara ali i b'a filɛ ali bɛ yɔrɔ jumɛn ni ali bɛ dimi na walima juguya la a man ɲi a filanan i b'a filɛ isufu fana bɛ yɔrɔ jumɛn naaninan ali yɛrɛ ka so eh, tontigi gariya yɛrɛ ka so jɔn bɛ yen n'i ye tontigi gariya dimi na i b'a filɛ tontigi gariya ka so jɔn bɛ yen a b'o concerner mais ale kɔni k'a to ni na a mago a bɛ yɔrɔ fɔlɔ min filɛ o ye ali de ye badara ali ka yɔrɔ de ni ali kɔni bɛ dimi na ou bien juguya la dɔrɔn kuma jigilatigɛ de don k'a to a ma o man ɲi n'an bɔra sisan an bɛ sɔrɔ ka na mɔri sumano ka so o ye laturu so tan ani duurunan ye ee mɔri sumana ka so n'i ye mɔri sumana n'ale bɛ ni kan o ka ɲi fana fɔlɔ o ye garijigɛ ye o bɛ kuma garijigɛ ko de kan ale bɛ garijigɛ ɲinina de ko fɔ filanan i b'a filɛ isufu yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn sabanan jɔn bɛ kɛnɛ kan o yɔrɔ saba ye ko n'a bɛ ni na ale bi fɔlɔ ka adama de yɔrɔ ɲini saba eh, filanan isufu bɛ yɔrɔ jumɛn sabanan a yɛrɛ ka so jɔn de bɛ yen n'ale fana bɛ ni na a bɛ kuma o n'a ɲɔgɔnnaw de kan ala ka ni sɔgɔma fɛ ala y'a minɛko nɔgɔya o tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye eh, sigi musa n'i y'o ye niso la o fana bi jamakow de fɔ kuma dɔw la mɔgɔ min bɛ miirila jamakow de la o kow ka ca kosɛbɛ wa ale ta i b'a filɛ fana isufu bɛ yɔrɔ jumɛn ni isufu bɛ yɔrɔ min n'i y'o yɔrɔ dɔn dɔrɔn ale ka ko parce que n'i ye ee n'i ye musa ye ni kan ka isufu ye dimi na walima juguya la aa o cɛ ka jugu dɛ parce que o ye jamako min ye n'a y'a sɔrɔ ko kɔɲɔya de b'i bolo walima denkundi a mana kɛ événement façon façon ko jamako de b'i bolo a caman bɛ a bɛ laban fitinɛ de la ka musa ye ni na ka isufu ye juguya la walima isufu bɛ dimi na nin si man ɲi a bi jama in n'ala ma fara o kan fitinɛ de b'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na i b'a ye mɔgɔw bɛ mankan wuli fan bɛɛ fɛ o man ɲi o man ɲi fewu o tɛmɛnen kɔfɛ ni turabuden kelen turabuden kelen k'i sigi ni na k'i sigi garijigɛ kɔnɔ i b'a filɛ ni mɔri sumano bɛ yɔrɔ min na ni mɔri sumano bɛ kɛnɛ kan o ka ɲi o b'a jira k'a fɔ ko dugawu jaabi nana aw ka bɛnkan a bɛ a b'a a bɛ a bɛ ɲɛ sɔrɔ n'ala sɔnna a ma turabuden kelen k'i da ni na k'i da garijɛgɛ la walima turabuden kelen k'i da badu la k'i da faso la n'i ye nin fɛn o fɛn ye k'a ye zumana bɛ masaso la a ka ɲi k'a ye zumana bɛ sira kan a ka ɲi k'a ye zumana bɛ y'a faamuya b'a la ee, kɛnɛ kan sɛ o kɔni a banna o ko kɔni o bɛ kuncɛ hɛrɛ la a ka bɛnkan a bɛ bɔ a sira fɛ n'ala ka diɲɛ ye mɛ n'i ye zumana ye dimi na ubiyɛn juguya la a ka bɛnkan ni a laban a ti sira sɔrɔ janfa tɛ dɛ a ka laɲini de tɛna ɲɛ wala ko n'a wulila ka jɔ wuli cogoya wɛrɛw la tuma dɔw la a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ la mɛ n'o kɔni tɛ a dilan man di mɛ turabuden kelen k'i sigi eh, ma- alibayaru ka so k'i sigi denɲɔgɔn ka so ni isufu nana turabu kɔnɔ dɔrɔn bɔn tuma dɔ la aw ka a ka bɛn a ka bɛnkan sira tɛ a tɛ bɔ sira fɛ i n'a fɔ sisan lumurabilen k'i da faso la ni lumura y'i da faso la ee adama ee lumura k'i da faso la k'i da denɲɔgɔn so la lumurabilen u b'a kuma dɔ la a b'a fɔ ko furuko kuma bɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ mɛ ni isufu nana turabu kɔnɔ dɔrɔn kuma caman a ko ti bɛn sen ma fiyewu a bɛ a bɛ esuwe o man ɲi a caman bɛ yen a bɛ laban janfa na parce que a b'a sɔrɔ a bɛ asidan tɛ si la a bɛ ka ɲɔgɔn minɛ ni a kɔnɔ fɛɛrɛw ye mɛ a laban a bɛ wo de a bɛ fu a bɛ cɛ ka bɔ yen o tɛmɛnen kɔfɛ kuma dɔw la nin ko gɛlɛnmanw n b'o fana ɲɛfɔ bi k'o fɔ k'o ɲɛfɔ kosɛbɛ ko gɛlɛnmanw i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la masa solomana b'i da bayaru ka so a b'i da denɲɔgɔn ka so masa solomana b'i da nin yɔrɔ fila kan ni masa solomana y'i da nin yɔrɔ kan nin yɔrɔ fila kan a bɛ se ka na masaso yɛrɛ la tuguni masa solomana b'i da faso la k'i da denɲɔgɔn la ka na masaya la mɛ sisan k'a dɔn toujours ninnu mɔgɔ fila la jɔn bɛ se jɔn na parce que o b'a yira k'a fɔ k'a bɛ ɲɔgɔn peze de mɛ ni a jɔn bɛ a bɛ a bɛ ɲɔgɔn peze la de bɔn sisan i bɛ taa ye ee ali bayaru bɛ se k'i da ko laban na kuma dɔ la fana et puis ba ibrahima tariki fana bɛ n'i da kɛnɛ kan aa n'o kɛra sisan o ye maci gɛlɛnmanw ye dɛ o kɔni o ye cɛ o ye cɛ tulo yɛrɛ de ka to a ma kuma dɔ la yɛrɛ o balon o ko yɛrɛ dɔw bɛ taa laban tirobi de la turabu den kelen k'a fɔ ko nin ko in bɛ kɛ mɛ ko gɛlɛn don a ma nɔgɔn i bɛ taa sɔrɔ kuma caman masa solomana turabu den kelen ubiyɛn badara ali bɛ se k'a fɔ a b'i da faso kan k'i da denɲɔgɔn kan denɲɔgɔn bɛna kɛnɛ kan bayaru bɛ taa ko laban na mɛ ni min kɔni y'a fila ta o tuma o tigi kɔni bɛ se sɔrɔ i n'a fɔ masa solomana k'i da fasotigi kan k'i da denɲɔgɔn kan et puis taliki k'a fɔ taliki da masaso la ka na kɛnɛ kan o kuma tali o kuma denɲɔgɔn bɛ se sɔrɔ parce que denɲɔgɔn ale ye yɔrɔ fila sɔrɔ ka o fara ta kan donc ale bɛ se ka se sɔrɔ mais ni eh, bayaru fana k'a fɔ ko kolaban ni masaya hali ni taliki taara kolaban hali ni taliki y'i da kɛnɛ kan masa solomana bɛ masa bayaru ka so a bɛ denɲɔgɔn ka so taliki ka na kɛnɛ kan bayaru k'a fɔ ko kolaban ni masaya donc fasotigi bɛ se sɔrɔ ko la nin yɔrɔ ninnu ka gɛlɛn dɛ nin yɔrɔ ninnu ye turabu maci gɛlɛmanbaw de ye o yɔrɔ wɛrɛw fana bɛ yen u ye turabuden minnu bɛ na kelen kelen n'i ye turabu da kɔnɔ dɔw la turabuden kelen kelen de bɛ na turabu kɔnɔ o yɔrɔ balon ka o yɔrɔ maciw fana ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que bɛɛ tɛ se k'o juger mais o kalan fana tɛ se ka ta ɲɛ ti ka ten parce que n'i k'i b'a kɛ o kɛcogo la a ti ɲɛ sɔrɔ la fiyewu ne yɛrɛ o temps tɛ ne bolo k'a fɔ ko n b'o ɲɛfɔ maa ye turabu n'i y'a da i b'a sɔrɔ tiɲɛden kelen tɛ na fila turabu kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ a b'a bɛɛ bila kelen kelen kelen kelen kelen ka taa fo kalanw fana bɛ yen o tiɲɛ la n tɛna se k'a fɔ ko n bɛ taa sɔrɔ ko n b'o ɲɛfɔ bi an bɛ taa n'a ye nin cogo la tan dɔɔni dɔɔni ala k'an ni sababu bɛn ala bɛna ko nɔgɔya yala bi fitinɛ ni balawu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye bana jugu ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an tanga bɔ a ma a bɛ minnu na ala k'olu taw kɛnɛya a tɛ minnu na ala k'olu bɛɛ lajɛlen kisi ala ka bɛɛ lajɛlen ni kisi ala k'an bɛɛ laban ɲɛ nin ye kuma kolabilaw ye toujours n tɛ ɲinɛ n ka furabɔw kɔ ne bɛ fura bɔ ka di musow ma muso min ala y'olu lajarabi ni kɔnɔnabanaw ye minnu tɛ den sɔrɔ ani cɛ minnu fana sokɔnɔna man di u la ka fara garijɛgɛ ɲininaw kan ani nafolo nafolo ɲininaw kan n bɛ seko kɛ nin bɛɛ lajɛlen na maa min n'i mago bɛ n na i bɛ n sɔrɔ n ka nimoro kan an bɛ kuma o tɛmɛnen kɔfɛ fana kalandenw ni min fana mago bɛ yɔrɔ min na a fana bi n'aw k'a bɛ ɲininkali kɛ parce que dɔw bɛ sin k'i wele dɔrɔn k'i ɲininka ko nin yɔrɔ in bɛ cogo di bon kuma dɔ la ni ne y'a ɲɛfɔ n bɛ min ɲɛfɔ antenne kan kɛ o ye bɛɛ garijɛgɛ ye mais n'i k'i bɛ dɔ wɛrɛ ɲɛɲini ko kɔnɔna na tuguni o ti ɲɛ i bi i bɛ kafe sɔngɔ de di parce que n'i k'i bɛ kalan kɛ i tɛ se ka kalan kɛ ten e ma foyi bɔ ka di karamɔgɔ ma o fana ti ɲɛ o karamɔgɔkɛ bɛ dumuni kɛ ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ de mais n'e sinna fɔlɔ ko k'a ɲɛfɔ i ye ten telefɔni na i ma foyi foyi hali unité kɛmɛ fila ta i m'o fili a bɛ karamɔgɔba minnu ye telewisɔn na ani minisiriba minnu ye u ye kalan de kɛ ka sɛgɛn ka tila k'u ka nafolo mugu bɔ ka kalan kɛ n'olu nana u kɔmanse k'o saraw ta sisan ɲɛ bɛ bɔ olu fɛ k'a sɔrɔ u ye kalan yɛrɛ kɛtɔla u ye sɛgɛn min kɛ n'u ye nafolo min don kalan da kan ka ca kojugu a fana b'a jija n'a bɛ fɛ ka kalan kɛ karamɔgɔw bolo a bɛ karamɔgɔkɛw ladiya n'o kɛra u b'u kɔnɔ jɛ ka min fɔ a ye a bɛ nafa sɔrɔ o de la a kana se k'a sigi ten ka sin ka weleli kɛ ka ɲininkali kɛ ten o ma ɲi ça c'est pas bon ala k'an ni sababu bɛn ala y'an minɛ ko nɔgɔya ala k'ala kira mamadu bonya kama sɔlɔ la so